N'ezie n'ezie anyị kwesịrị inye ya ekene maka n'ezie na ọ dịrọ mfecha ma ọlị. Bido n'ọnwa Jenụwarị wee ruo n'ọnwa Nọvemba, o kweghị ka ihere mee anyị, o kweghị ka mkpọ kpọọ anyị, o kweghị ka ihe ọjọọ dakwasị anyị. Ọ bụghị n'ike aka anyị, ya ka anyị ji kwesị ikene ya ekene. Egwu a ka anyị ji wee nabata gị n'ụbọchị taa bụ Wenesde, ahịa orie n'ahọ onye nwe ụwa niile. Ọ bụ na Igbo Dream Television. IDT n'aha ịchafụ. Ọ bụ gị na nwaada Chinyere Excel bụ ihe nọ nụ. Oge anyị ji ewetara gị ofu ihe eji mara asụsụ Igbo. Ya bụ gwam gwam gwam. Anyị awụchiela ọzọ ka anyị na gị nọkọrịa ka anyị si anọ. N'ezie, obi adịghị ụlọ ọrụ anyị mma ma ọlị. Ajụjụ anyị na-ajụ ụnụ na-adị ka ọ bụ anyị jụchaa anyị asaa ya. Anyị were na-ajụ ọ bụ ọkpụ isi ji ya amaghị akpụ ka ọ bụ agụba ji ya adịghị nkọ. Iru dị mma ụmụnne m adịghịkwanụ mma ịtụ mbọ. Kedụ ebe mmiri si wee baa opi ụgbọgụrụ? Ajụjụ ndị a bụ ihe anyị na-enweghị ụsa ya. Mana nsogbu adịghị, ihe amaghị ka e mere bụ ọnwụ. Ka anyị gbapụ ọsọ wee nye ụnụ ụsa ya bụ ajụjụ nke anyị jụrụ n'izu gara aga. wee nwee ike wee jụkwa ụnụ nke anyị ji bịa n'izu a nwa mara mma anaghị eku n'ahụ bụ ọkụ nwoke ọcha a na-ama ụra n'ahịa bụ akpụ ụfọdụ na-akpọ ya fufu ya bụ ụsa ajụjụ anyị jụrụ n'izu gara aga dịka anyị si eme ya n'ụbọchị taa gwam gwam gwam anyị ji bịa dị asaa n'ọnụọgụgụ anyị ga-enye gị ụsa ise i nye anyị ụsa abụọ ndị nke fọrọ afọ eji m n'aka na ị dị njikere ngwa ka anyị gbapụ ya ọsọ gwam gwam gwam gwam ebughị ụzọ ekpeghị azụ ụsa nkịta gwam gwam gwam gwam ite nọchiri ụzọ onye pụta ọ bụnye ya asọ ụsa nsị gwam gwam gwam gwam ihe kuru mmiri rigoro enu ụsa m akị bekee Gwam gwam gwam gwam, ihe nọ n'ụlọ gị arahụ ụra. Ụsa, mmanụ. Ọ bịa na nke ikpeazụ anyị ka o wee ruo nke gị. Eji m n'aka na ị dịgo njikere. Gwam gwam gwam gwam, okoroọcha na-eti ịgba n'ugwu. Ụsa, idèe ya bụ̀ ǹke anyị àgwụ o ruo na ǹkè gị. Wète mkpịsị òdeè gị kà i detuo ya n'akwụkwọ kà i wèe nye anyị ụsa ya kà ị ghàra ichezọ. Gwam gwam gwam gwam, agbọghọ na-atụ otu ntụ ime. nye anyị ụsa ya n'okpuru ihe onyonyo a ọzọkwa gwam gwam gwam gwam ihe nọ n'ime ọfịa kpu okpu n'isi nye anyị ụsa ya n'okpuru ihe onyonyo a ebe a ka anyị na-eweta nnọkọ anyị na gị na njedebe n'ụbọchị taa cheta na ọ bụ na naanị Igbo Dream Television IDT n'aha ịchafụ bụ ebe e si ewetara gị gwam gwam gwam. Ogbonge dị na telivishọn ọ pụrụ iche. Nwaada Chinyere Excel na-asị gị ka emesịa. Izu ọzọ etu oge a ka anyị na gị nọrịkwa ọzọ.